an bɛ alahu subahana wa taala tanu na min sankolo da an bɛ ala barika da min ye dugumakolo da an bɛ ala barika da min ta ye fɛn bɛɛ lajɛlen ye sankolo ni dugumakolo tigi a bɛ tanu ka barika da waati bɛɛ kuma bɛɛ ka da kan ale de ye sebaayaw bɛɛ tigi ye se min bɛ sankolo la ala ta don se min bɛ dugumakolo kan ala ta don se min bɛ san ani dugu cɛ alahu subahana wa taala ta don sababuya kosɔn ala ko ko ne ta ye diɲɛ ye ne ta ye dugukolo ye a n'a kanfɛnw bɛɛ ye ne ta ye wa a bɛɛ bɛ segin ne ala de ma inna nahnu narisul ardi wa man alaiha wa ilayna turja'un a ko ko nin bɛɛ ye ne ala ta ye ani nin bɛɛ na di ne ala ma don kelen ne bɛ nin bɛɛ tiɲɛ ta ka da kan nin bɛɛ bɛna ban k'a tɔ to ne ala ka maaya ye don ne ka masaya de bɛ to yen sankolo ani dugumakolo la o kuma na an b'an jigi sɛmɛ o ala kelen pewu la an bɛ sɔli k'an ka nabi ɲuman kan ka fɔ alahuma sali ala seyidina muhamadu alfatihu lima ulika wal katimi lima sabaka

an b'an ka lamɛnkɛba kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ se k'u dusu suma k'an ka kumaw lamɛn ani minnu bɛ se k'u dusu suma k'enquête k'an ka kumaw kan an b'an ka lamɛnkɛba kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo minnu b'a fɛ ka ɲinini kɛ ka sɔrɔli kɛ an b'an ka lamɛnba kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo minnu ta ma kɛ karamɔgɔ ka di ne ye dɔrɔn n b'a lamɛn nka n b'a fɛ ka tiɲɛ dɔn minnu ta kɛra tiɲɛ dɔnni ni tiɲɛ ɲinini sababuya ye o de kama an b'an lamɛnkɛba kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya ma minnu bɛ se k'u dusu suma k'an lamɛn o de don minnu bɛ se k'u suma ka ɲinini kɛ aw ka kan ka fo ala ɲɛkɔrɔ a kan ka fo ni ala seereya ye a kan ka fo ni ala danaya ye ka da kan ala ye maa ye mun ye sankolo dan ala ye maa ye min ye dugumakolo dan ala bɛ se fɛn bɛɛ lajɛlen na ala ye setigi ye sankolo tigi don dugumakolo tigi don ka da kan ka anw lamɛn man gɛlɛn ka baara kɛ ni kuma in ye o de ka gɛlɛn parce que mɔgɔw bɛna an lamɛn i bɛ to lamɛnli la lamɛnli in bɛna se yɔrɔ dɔ la a bɛ yɛlɛma ka kɛ ko wɛrɛ y'i bolo mhm. dɔw yɛrɛ bɛ to lamɛnni na u bɛna u yɛrɛ ɲininka ne ko ninnu ye taabolo jumɛn mɔgɔw ye o ye tiɲɛ ayi ninnu tɛ taabolo wɛrɛ mɔgɔ ye ninnu ye silamɛya taabolo mɔgɔw ye mhm. ninnu ma na ni fɛn kura ye ninnu ye kuranɛ kuma de fɔ kuranɛ kuma min ka kɔrɔ ni e ye a ka kɔrɔ ni ne ye a ka kɔrɔ ni e bɛ min dɔn ye a ka kɔrɔ ni ne bɛ min dɔn ye ka d'a kan a fɔra ko diɲɛ laban mana se ko silamɛya bɛ fara bolofara tan ani fila mhm. a ko nka i kana sig'a la ko bolofara tan ni kelen bɛɛ bɛ don jahanama kɔnɔ a tɔ kelen o de bɛ don silamɛ alijinɛ kɔnɔ mm-hmm. ni kelen b'a la n'o kan ka don alijinɛ kɔnɔ n b'a dɔn kuranɛ ye kelen ye ka d'a kan ala ye seereyali bɔ kitabu min kan o de ye kuranu ye ala k'a f'i ye kuranu karim fi lawhul mahfuz ni seereyali b'a la min sɛbɛnnen don mahfuzu walan kan o ye mm. seereyali dan ye o de kama an nana on vous invite à la sagesse mm-hmm. an b'aw wele ka taa hakilitigiya ma mm-hmm. hakilitigiya ye mun ye anw m'a fɔ anw de b'a bɛɛ dɔn ayi mm-hmm. a kana fɔ a b'a faamuya ka taa o yɔrɔ fɛ han u ko k'olu de b'a bɛɛ dɔn ayi an t'a dɔn hmm? a kana faamuya i n'a fɔ anw de bɛ s'a ɲɛfɔli la ka tɛmɛ bɛɛ kan o yɛrɛ fana tɛ ayi hmm? peut-être anw ta ɲɛfɔ cogo nin man d'i ye mm-hmm. mais an b'a deli ala fɛ a ka mɔgɔ sama ka na don kuma in ɲɛfɔli la min ta ɲɛfɔ cogo bɛ bɛn i ma mm-hmm. a t'i n'a fɔ anw de b'a dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan ayi an bɛ min dɔn a la an bɛ k'o de fɔ i fana bɛ min dɔn a la yann'an ka to ɲɔgɔn kɔniya la i ka wuli ka fara an kan an m'a fɔ i ka na i ka to anw kɔ ayi hali i bɛ yɔrɔ min na an kana ɲɔgɔn ye yɛrɛ n'an ka kuma cogo a falen n'a sɔrɔ i bɛ kuma cinquante pour cent kuranɛ kan alihamudulila i ni anw tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ abada. mais n'i ka kuranɛ kuma ma se 50 pourcent ma an bɛ kuma o kuma fɔ i b'a fɔ diinɛ kura don dɛ mhm. kuma kura don dɛ ala kuma tɛ dɛ mhm. ala kira m'a fɔ tan dɛ mhm. imamu tɛ jɛn ni nin dɛ maliki tɛ jɛn ni nin dɛ hanafi tɛ jɛn ni nin dɛ shafi tɛ jɛn ni nin dɛ safi ta tɛ diinɛ ye hanafi ta tɛ diinɛ ye hanbali ta tɛ diinɛ ye maliki ta tɛ diinɛ ye nin bɛɛ nan'a sɔrɔ silamɛya seli kɛra k'a dafa a sun kɛra k'a dafa a hiji kɛra k'a dafa a jaka bɔra a musow furula u ye denw sɔrɔ u ye denw sɔrɔ cogoya min na u kunw dira u ka furusiriw kɛra wa ni furu bɛ sa fana a sariya bɛɛ bɔra n'an sara su bɛ don cogoya min na olu kɛra mm-hmm. a bɛɛ banna pewu olu tilala ka na kɛ de i n'a fɔ ni olu y'a fɔ cogoya min na n'a ma kɛ ten a ti ɲɛ o tɛ tiɲɛ ye an bɛna o de yira u la ko o de tɛ tiɲɛ ye o de ye nkalon ye parce que silamɛya dilanna k'a ban k'a seli fana jɔko naani seli k'a sɔrɔ ninnu hanbali ninnu tɛ yen safi ninnu tɛ yen maliki ninnu tɛ yen nin si tɛ yen sun kɛra k'a sɔrɔ u tɛ yen c'est à dire que kana kɛ i n'a fɔ ne y'o de fɔ a ɲɛna n ko n'i b'a fɛ ka musiriku dɔn mɔgɔ min ko ala ka kuma tɛ se ka ɲɛfɔ n'i ma dɔ wɛrɛ fara a kan musiriku yɛrɛ yɛrɛ jati de filɛ nin ye kɔrɔ parce que u b'a fɔ ko ka dɔ fara ala kan mɔgɔ ti dɔ fara ala kan o hali josɔnna ninnu sɔnna a ma ko ala ye kelen ye awɔ hali n'a y'a sɔrɔ u b'a fɛ yen komi sisan nɔ jahanama kɔnɔ mɔgɔw bɛ yen bi an bɛ yɔrɔ min na bi jahanama kɔnɔ mɔgɔw bɛ yen parce que jahanama kɔnɔ mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min tun ye jahanama jahanama choisi a yɛrɛ ye hmm. ale tun y'a ɲini tɔgɔ de kama hmm. n'o ye dawuda yatara ye parce que mun na an bɛ se k'a tɔgɔ fɔ parce que ale yɛrɛ de y'a déclaré arajow la hmm. ko ale ye sitanɛ den ye ale tun bɛ k'a ka tɔgɔ de ɲini o alhamdulilah rabil alamina a y'a ka tɔgɔ sɔrɔ mais a ko ko ala k'ale don jahanama kɔnɔ a ka kalandenw tun b'a fɔ ko amina tuma min na kalandenw tun bɛ k'a fɔ ko amina o y'a sɔrɔ katikati climatiselen de bɛ dawuda bolo a bɛ don a kɔnɔ ka yaala mɔgɔ min bɛ don climatiseur katikati climatiselen kɔnɔ i bɛ i bɛ sɛbɛ de la ko jahanama ka d'a ye ayi a kana aw yɛrɛ lafili a kana a yɛrɛ kun malasa bon o o mana bɔ a la ee sitanɛ ko kuma u ti sitanɛ dɔn fɛn sugu min ye en réalité anw t'a dɔn yɛrɛ sitanɛ c'est à dire k'anw ma ala ko yɛrɛ faamuya kuma tɛ sitanɛ ko ma n'i y'an ɲininka an b'a fɔ an ye sitanɛ mɔgɔ ye mais en réalité an tɛ sitanɛ dɔn fɛn sugu min mhm. an t'a dɔn o donc o sababuya kosɔn ne ni n balimakɛ bari anw ye fitinin min dɔn an bɛna sigi k'o de fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam k'a ma ko ko kuma bɛɛ minɛna alakira de o ko ten alakira bɔra kun min na juma tɛmɛna an y'an da bila o la parce que alakira kun jumɛn y'a bɔ makan ka taa madina o y'a gɛn de o y'a gɛn de bon a gɛnna kun min fana na aw bɔr'o kalama kuranɛ de kama de kuranɛ kama de a ko bi olu minnu b'a fɛ kuranɛ kama de a gɛnna donc maintenant komi a y'a ɲininka ko ala kira ɲininkara de mhm. a ye kuma ninnu fɔ o de kama a sɛbɛnna mhm. ala kira y'a ye de a ma kuma mhm. o de kama a sɛbɛnna ala kira y'a kɛ de a m'a fɔ mɔgɔ k'a kɛ nka a kɛli baraji b'a la aw de y'o sɛbɛn an bɛ n'o fana filɛ jati a ko a musow de y'a fɔ a minɛna ayisatu la a ye n'o ye ɲɔgɔn ye cogoya min na ka kuma o bɛna ɲɛfɔ an bɛna ɲɛfɔli ko de la o de kama bari i bɛ tɛmɛ ni kuma ye nka yanni i ka tɛmɛ ni kuma ye jati jɔni ye bari ye jɔni ye bari ye mɔgɔ kelen ko man di ala b'a ka sɛnɛkɛlaw ta ka na bila a ka foro kɔnɔ a bɛ mɔgɔ suganti mɔgɔ minnu n'a ka kan ka n'olu bila a ka baara la komi mɔgɔ y'a jira de k'a fɔ ko kuranɛ de tɛ se ka kɛ ka wajuli kɛ o y'o de fɔ an ɲɛna parce que an ye baara in daminɛ wagati min na o y'a jira an na de ko kuranɛ gansan tɛ se ka kɛ ka wajuli kɛ o de fɔra an ɲɛna o dun y'a sɔrɔ an ye san tan ni kɔ de k'a kuma la ala fana y'an garijɛgɛ don bari la a fana y'a daminɛ parce que mɔgɔ min y'a lamɛn depuis kuma min na a nana bari ye kuma daminɛ yan nɔ ni mɔgɔ min y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ depuis kuma daminɛ na a bɛ ka kuranɛ de fɔ a ma dɔ wɛrɛ fɔ fɔlɔ ayi a tɛ dɔ wɛrɛ fɔ ɔ donc an b'a lajɛ n'a fana bɛ se ka kɛ walasa e k'a dɔn k'a fɔ ja e tun bɛ fili de la e tun ko k'a tɛ se ka kɛ mais a bɛ se ka kɛ parce que nin fana bɛ k'a kɛ ka fara ne kan o ye tiɲɛ ye an bɛna kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa i kan'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛ bɔra dɛ o kelenw de don i banna minnu na fɔlɔ la dɛ olu mɔgɔ kelenw de don cɔɔ mhm. i k'a faamu ko an tɛ e bɛ ka taa yɔrɔ min na an tɛna taa yen mhm. mais i bannen don ka taa yɔrɔ min na i bɛ taa yen de on vous invite à la sagesse mhm. bari n b'a ɲini i fɛ i ka tɛmɛ n'an ye kuma la sallallahu alaihi wa sallam. o salim ee eh, ustaz an ka foli b'i ye e ko ko ne ye jɔn ye ni n ko n b'o jaabi a bɛna an ka wagatiw bɛɛ ta mais kuma lasurunya na laselikɛla de ye ne ye n ye sariya de kalan ne ye mali sariya yɛrɛ de kalan sariyabakolo sariyabakolo mun ma ko droit n ka maîtrise bɛ n fɛ siga t'a la donc n tor'o de la ayiwa ka don jati jati bayina kalanni na kosɛbɛ bayina de ye preuve ye mm-hmm. ni o ye ka taa ala ta in fana ɲɛɲini kosɛbɛ k'a dɔn mun de fana bɛ ala ka kitabu kɔnɔ sariyaw la ka ancien testament kalan mm -hmm. ka nouveau testament kalan mm -hmm. ka alquranul karim kalan mm -hmm. ni olu bi wele kutubu sa nka yanni ka tɛmɛ i ye eh, tawurata kalan ancien testament kalan i m'a fɔ ko nkalon don i m'a fɔ k'a falsifié i manalen don a la fana ah, donc i ye nouveau testament fana kalan fana kalan i m'a fɔ ko nkalon don i m'a fɔ k'a falsifié o kuma tɛ ok an ka tɛmɛ i y'a faamu donc ka sɔrɔ k'a dɔn awɔ ja sariyakisɛ bɛ ala fɛ ni maanifin hakili tɛ se k'a ye yɛrɛ ni i ma kitabu ninnu kalan n'i ma kalan i t'a ye i kalanna cogo o cogo hali ni doctorat b'i fɛ n'i ma kurana kalanni kɛ n'i ma kurana sariya ɲɛɲini k'a dɔn Kosɛbɛ. i tɛ fɛn dɔn Ayi. mais o sariya dɔnnen kɔfɛ e tɛ se ka sigi k'a fɔ ko maa maa dɔ y'a lakali tan diina na Ee. o tɛ se ka bɔ i da dun abada donc nin de ye e, e, kuma lasurunyana mhm. ne ye mɔgɔ mun ye kosɛbɛ kitabu saba tigi de ye ne ye awɔ nka ne yɛrɛ ka fanga sɔrɔ mhm. k'a dɔn k'a fɔ ja cɛw bɛ yen awɔ o ye aw n'a ɲɔgɔnna ye ni o ye bamusa sagara ye ani sangare ninnu mhm. ne nana a ye k'a fɔ ja maaw bɛ jamana nin kɔnɔna na mɔgɔ minnu bɛ sigi o tɛ tamaki o bɛ ala ka kitabu kutubu samayatu ninnu ta o bɛ kuma n'a ye hali u tɛ yɔgɔyɔgɔ mais a ye ne dabali ban o don ne ko nka mais mun de kosɔn ne tɛ fara ninnu kan i n'a fɔ e tun bɛ welemada kɛ cogo min na i n'a fɔ sangare directeur bɛ welemada kɛ cogo min na ko a ye na fara an kan an ka kurana baara in kɛ bari fɛn dɔ de ka faamu ala ko alikurana kɔnɔ alikurana kɔnɔna sura duuru aya bi wɔɔrɔ ani aya seegin

musadikan lima bayna yadayhi hmm. wa anzalal tawrata wal injila kitabu saba de fɔra yen hmm, hmm. olu de kutubu samayati ye ni ala ka sariya bi a bɛɛ bɛ se ka sɔrɔ bi ni k'a lase mɔgɔw ma k'a sɔrɔ a ma kɛ kuma dilannen ye a ma kɛ kuma tɔrɔnpelen ye i n'a fɔ an b'a mɛn bi tile kuuru i bɛ tile k'a mɛn ah. ala kira y'a don tan mm. ala kira y'a bɔ tan mm. a muso y'a fɔ tan mm. a yera a y'a kɛ tan o kuma n'o tɛ tiɲɛ ye dun mhm. an bɛna dalu di sisan i da tura e, bi babu yɛrɛ ma kosɛbɛ ala ye tuma min na a ye ala kira kɛ ala kira ye ah. a y'a kɛ kira ye a ko komi n y'i ci kosɛbɛ a ye mun de kɛ fɔlɔ fɔlɔfɔlɔ la a y'a ka sécurité de renforcer kosɛbɛ sécurité nin ye jumɛn ye sécurité physique awɔ a ko ne ye mɛlɛkɛw de jigi fɔlɔ mɛlɛkɛ kɛrɛnkɛrɛnlenw k'i sécuriser u tun bɛ tun bɛ alakira kɔ a faamuna a faamuna ni ki e juguya de b'i kɔnɔ ka Awɔ. se a ma Awɔ. i tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ dun i tɛ ɲɛ sɔrɔ o ko don min na k'a gɛnna ka bɔ makan a taara don kuluwo dɔ la Mhm. ko o yɔrɔ bɛɛ la ko nalo nana ka fan da kuma in tɛ tiɲɛ ye o i ma ye nin bɛɛ ye kuma tɔmɔnenw de mais mun de kosɔn wagati sera an ka bɔ ziiri na quoi diinɛ tɛ ziiri ye bilen koyi kuma in lamɛnni ka d'an ye trop nin bɛ kurana sura kɔnɔntɔn aya bi naani a sɛbɛnnen bɛ ko ne ala ye mɛlɛkɛw yɛrɛ de bila kuluwo in na kurana sura kɔnɔntɔn aya bi naani a sɛbɛnnen bɛ ko ne ala jati jati de ye mɛlɛkɛw bila kuluwo da la ni mɛlɛkɛ mɔgɔw ɲɛ tɛ mɛlɛkɛ mun na kɔnɔ ko kuma fɔra yen wa aa kɔnɔ tɛ yen o tɛ ala tɛ kɔnɔ dɔn wa a b'a dɔn nka an ka babu tɛ nin ayi an t'o kan bi Ustaz Ah. o kɔfɛ Ah. a ko e kɛra ciden kosɛbɛ awɔ n bɛna i ka ɲɛnamaya yɛlɛma dun Mm, mm. Ahan. ɛ i y'a ye ah. an fɛ yan mali la yan a kɛra mali ye a kɛra diɲɛ bɛɛ ye i bɛ to palopalo la ni i ye se sɔrɔ dɔrɔn o bɛ fɛn fɔlɔfɔlɔ mun kɛ mm-hmm. o bɛ eh, gardien sécurité mɔgɔ ninnu o bɛ olu de bila da la a ma ban dɛ u bɛ wulu fana bila yen a ma ban dɛ n'u bɛ bɔ u bɛ loubards ta loubards n'u bɛ yaala n'u ye mun de kosɔn pour que k'u ka sécurité sécurité n'i taara ta est ce que e bɛ se k'u ye ta ayi an ka karamɔgɔw ta mhm. karamɔgɔ kunda mɔgɔ minnu bɛ fura feere an tɛ fura feere dɛ ayi an tɛ nasi feere an tɛ ah, wusulan ah, feere ah, nka an m'a fɔ haram de don o tɛ ka f'i ye dɛ an tɛ k'o fana fɔ o o karamɔgɔ ninnu mhm. e k'a filɛ mhm. ni mun ye se sɔrɔ dɔɔni dɔrɔn i tɛ se k'a sɔrɔ bilen dun a sɔrɔ man di dɛ e bɛ se ka don a kan ten wa ayi e bɛ na dɔrɔn ko n mago bɛ karamɔgɔ la n donna ten aa man d'a la dɛ ayi a tɛ kun i la dun kelen i bɛ biye de tigɛ fɔlɔ i bɛ biye tigɛ i bɛ biye tigɛ ka sɔrɔ ka rendez-vous ɲini a fɛ i jɔ dɛ an ka fura feerela ninnu i ye tiɲɛ fɔ nkalontigɛla u bɛ kan ka fura feere i b'u ye u yɛrɛ bɛ yaala n'u ka fura ye mais a bɛna se yɔrɔ dɔ la jati i tɛ se ka don o kan bilen tuguni i tɛ se ka don o kan effectivement directement i tɛ se ka don bilen mais ko nin ye ɲɛnamaya de ye Ustaz Ustaz Ustaz Sagara ala ye nin jati jati de kɛ awɔ mɔgɔw hakili la ko mɔgɔ bɛ don ala kira kan ten i n'a fɔ dabanani i n'a fɔ eh, i bɛ na dɔrɔn i bɛ kari ka don i n'a fɔ dabanani a ko in tɛ ten an bɛna o dalu de di dalu jumɛn ah. ka bɔ bayina kɔnɔna na eh, mɔgɔ minnu b'an dɔn ka ban o ye ah, ah, biki ni biki ni papiye ta ka ban o tɛ mm. walasa u ka kuma ninnu tiɲɛtigiya walasa u ka kuma ninnu nkalontigiya o tɛ o ka nɔgɔn dun an bɛ kurana sura ni aya d'i ma i b'an wele i b'a fɔ ko aa a ye mun fɔ tiɲɛ tɛ a ma ban walima tiɲɛ de don walima i b'i da de n'i tɛ tiɲɛ fɛ i b'i da de i tɛ se ka wuli o i tɛ se ka wuli o. o tɛ nimoro bɛ ci.
ala azabi ta dɛ. sura bi saba ni saba kuranɛ kɔnɔna na. an bɛ a kɔnɔ kuma dɔ filɛ. an b'a lajɛ. kuranɛ sura bi saba ani saba. n'an y'o ta an bɛ aya bi duuru ani aya saba ta. aya bi duuru ni saba Mhm. aya bi duuru ani saba aya saba Mm, sura Ah.
na sura bi saba ni saba aya bi duuru ani aya saba aya bi duuru ani aya saba Mm, mm, ala bɛna i adresser limaniya jɔnw ma mm. a b'a fɔ al- ya aw minnu limaniyalen don ne ala la ya ayyuhal ladzina amanu ya aw minnu ko aw limaniyalen don ne ala la Eh, aha. an bɛ kuma nin fɔ k'a gɛlɛya dɛ a ma fɔ bɛɛ dɛ minnu limaniyalen don ko minnu bɛ ala ko kalama n'u bɛ ala ko kalama ni u sɔnna u ka ciden ye olu de ko don a ko ko o tigilamɔgɔ ninnu dɛ mhm. u kana don ala kira fɛ yen ten ka sin ka taa dɔrɔn k'i fili ayi k'i ko kana don ala kira ka du kɔnɔ ten mhm. fo n'a y'a sɔrɔ wele de kɛra u ye c'est-à-dire u ka na a ye na n fɛ ah. bi awɔ n bɛna fɛn dɔ tobi ne wele invitation awɔ n bɛna suma dɔw kɛ quoi awɔ n b'aw wele bi aw bɛna aw bɛna an bɛ jɛ ka dumuni kɛ fo n'a y'a sɔrɔ o sariti o hukumu de kɔnɔna na aw welela aw welela aw bɛ se ka don alakira fɛ yen n'a bɔra o la ah. i tɛ se ka don alakira fɛ ten kuranɛ de bɛ ka nin fɔ han a bari bon o dun ko ko ayidara b'a yɛrɛ bonya ko a tɛ sɔn mɔgɔ ka don a fɛ yen nɔ a bɛ sɔn cogo di i taara i t'a ye jaja ala ko yɛrɛ de don a man kan ka ye facilement wa k'a kɛ dɔrɔn n'i tɛmɛna dɔrɔn i kɛra n ka taa bani lajɛ dɛ ka sin ka sira fara dɔ la k'a sigilen sɔrɔ guwa dɔ kɔrɔ yen a ye de ye bani ye a ye de ye bani ye ayi ko in tɛ ten n'a tun kɛra ten valeur tun tɛ kɛ valeur t'a la
a lamɛn ala bɛ ala y'a kɛ ciden ka sɔrɔ k'a ka vie organiser a ka vie a b'a organiser kuranɛ de kɔnɔ han dɔɔni dɔɔni maintenant an minnu limana jɔnw an de kan ka o prescription ninnu respecter k'o respecter ala ye min fɔ an ye dɛ an b'a kɛ ten mais ni mɔgɔ min y'i fosi ka bɔ o la ka taa ko wɛrɛ kɛ limana jɔn tɛ kafiri de don alahu akbar
a ko a ko a lajɛ dɛ ko ni aw welela dumuni kama ko don min na aw welela dumuni kama ala kira fɛ yen k'u kana kɔn ka boli ka taa a kana kɔn ka boli ka taa i n'a fɔ n'a fɔra ko invitation bɛ yen dɔrɔn depuis sɔgɔmada depuis sɔgɔmada fɛ o bɛ t'u sigi o b'a sɔrɔ dumuni ma tobi fɔlɔ mali
ee dumuni bɛ kɛ wagati min na tilela bɛ dun wagati min na a dɔnnen a dɔnnen don a dɔnnen don k'a daminɛ midi la ka taa se fo 14 heures ma o dɛ o don bon ala kira ko ko bon aw bɛna ni bɛn aw bɛna bɛn ni dumuni ye bi n fɛ yen o ka dumuni kɛ wagati fana dɔnnen don Awɔ. an an tɛ k'a fɔ ko o bɛ dumuni kɛ midi ni 13 heures ni ɲɔgɔn cɛ dɛ Ɔhɔn. ahɔn mais a dɔnnen don i bɛ Awɔ. yɔrɔ o yɔrɔ Mm. dumuni kɛ wagati dɔnnen don n'i bɛ yɔrɔ min na o dumuni kɛ wagati mm. dɔnnen don n'i bɛ mali la wo jati i bɛ alizeri wo mm-hmm. ou bien i bɛ faransi wo jati i bɛ makan wo mm-hmm. bɛɛ ka dumuni kɛ heure faamuyalen don mm-hmm. a ye na an ka surafana dun jati walima a ye na an ka tilelafana dun jati walima a ye na an ka daraka dun a dɔnnen don donc k'u kana kɔn ka t'u sigi ka suma ninnu kɔnɔ donc ni midi ni dumuni bɛ kɛ midi 13 heures wagati e bɛ taa midi wagati awɔ 11 heures 11 heures 30 ni voilà i bɛ taa bɛn n'o ye awɔ nka e bɛ taa depuis 9 heures awɔ walima depuis 8 heures ala kira fɛ t'i sigi awɔ ko parce que bi ala kira yɛrɛ de ko k'an ka na dumuni kɛ an fɛ yen awɔ u bɛna taa sigi ka so kɔnɔ ayi jateminɛ a- a- ka ka taa so kɔnɔ ko ne ala tɛ jɛn n'a ye dɛ alahu akbar a ye nin lamɛn han
a ko n'a kɔni welela jalaki tɛ bilen a ka taa o dumuni ninnu na nka n'a ye dumuni min kɛ ka ban ni a ye suma ninnu dun ka ban ni aw ko alihamudulilayi an bɛ ala tanu ka tɛgɛw eh, eh, jɔsi jɔsi ka jɔsi ala ko ale a ye bɔ a ye bɔ a ye cɛrin ale a bɛ ka fɔ jɔn de ye a bɛ ka fɔ sahabaw olu ka minnu wele limaniya jɔnw han sahaba kuturu ninnu u m'a fɔ ko abakari sidiki ninnu tun tɛ wa u m'a fɔ ko seyidina ali ninnu tɛ wa bon an b'a fɔ ten cogo min na fɔ an b'a fɔ ten walasa ka kuma faamuyali teliya walasa ka kuma faamuyali teliya a ko olu dɛ n'u ye dumuni ni kɛ dɛ ale a y'i bɔ a y'i bɔ so kɔnɔ sortez sortez e bɛ mun ɲini e bɛ la dumuni kɛ a dumuni banna ka ban ayiwa mais mun de kosɔn a ko ten nɔ ko fa iza ta'imtum mhm. fantashiru wala mustaanisina li hadisin a kana sigi baro kama hadi ko mustaanisina li hadisin a kana sigi k'aw bɛ baro yɛrɛ kɛ kira fɛ mais nin kɛra balaw ye dɛ ustaz i bɛna nin ɲɛfɔ nin bɛ ɲɛfɔ don a lamɛn mun de kosɔn ala ko ko n'u ye dumuni kɛ dɔrɔn u ka bɔ u ka bɔ o kana sigi k'u kana to ka sigi ka baro u yɛrɛ ladege quoi ala kira fɛ familier yɔrɔ in na quoi u ka baro nin kama quoi ko baro nin dɛ hadisa ye baro de ye quoi o bɛ baro mun kɛ ala kira fɛ ko ne tɛ jɛn n'a ye dɛ mun de kosɔn ne ala tɛ jɛn n'a ye e ka a ka to k'a sigi a ne ko ee mamadu lamini ne ko n ko nin bɛ cogo di de a ko nin bɛ cogo di de ale fana bɛ kuma yan fɛ dɔw fana bɛ kuma ta a ne ko n ko nin bɛ cogo di yan fɛ dɛ ko ayi ko aw ɲɛ bɛ dɛ a ɲɛ yɛrɛ ye mun ye ko a ka baro in dɛ hadisa ninnu a ka baro nin sahaba ninnu ka baro limanajɔn ninnu ka baro bɛ ala ala kira tɔɔrɔ inna zalika kana yuzi nabiyya nabi kafiri ko kuma tɛ ka fɔ yan dɛ ko limanajɔn minnu limaniyanen don olu bɛ ka adresser sahaba ninnu ka baro a bɛ ala kira yɛrɛ déranger minɛ a man d'a ye ee ayi a bɛ nin ɲɛfɔ dun mais i b'a dɔn kamanagan ko don wa ayi nin ka jugu ni kamanagan ye o hadisa ba wɔɔrɔ nin sɛbɛnna jumɛn nkalon de don hadisa ba wɔɔrɔ nin a si tɛ cɛn ye o an bɛna o dalu de di an bɛ k'o dalu de di o dɔn dɔn tɛ wa ani mun ko ko cɛn tɛ dɔrɔn na ni dalu ye ka bɔ bayina kɔnɔna na kuma man ca o diinɛ kuma man ca n'i y'a ye diinɛ kuma cayara dɔrɔn nkalon de bɛ yen diinɛ ye dalu kuma ye a bɛ kɔrɔna sura jumɛn kɔnɔ a bɛ aya jumɛn kɔnɔ an y'o kɔrɔna sura ni aya de di a ko limanajɔn ninnu tun bɛ baro mun kɛ ala kira fɛ ko o barokan tun bɛ ala kira tɔɔrɔ o de kosɔn a ko ko n'aw taara a fɛ dumuni na k'aw kana n'a y'a wele dumuni na aw kana taa kɔn ka taa joona fa yastahi minkum a bɛ maloya k'a fɔ aw ye wa n'a ye dumuni kɛ fana a ye bɔ mun de kosɔn ala ko ah. k'u ka bɔ hmm. bari ala ko ko barokan ninnu tun bɛ ala kira tɔɔrɔ kojugu hmm. mais mɔgɔ min de don tellement que a ka ladamu tun ka bon hmm. tellement que a dusukun tun ka magan a bɛ suratul ali imran kɔnɔna na ala nana n'a ye a dusukun tun ka magan k'a tun bɛ maloya k'a fɔ sahaba ninnu ye limanajɔn ninnu ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la aw ka baro ninnu man di ne ye koyi k'a tun bɛ maloya o kuma ninnu ma ala bɛ sɔrɔ ka mun fɔ nin ye balawu ye dɛ donc sisan hadisa ba wɔɔrɔ olu dɔrɔn na ka sɛbɛn kitabu kɛmɛ kɛmɛ kɛmɛ yirika yirika ninnu ni a fɔra ko ko karisa de y'a lakali karisa y'a lakali karisa de y'a da Ah. o de y'a mɛn alakira da o tigi de ye alakira ɲininka don dɔ la ah. donc alakira fɛn mun man d'a ye donc a ka baara de y'o ye quoi o kitabu de b'aw bolo yan donc fɛn o fɛn mun tun man di alakira ye ni sabɔ ni ni mɔgɔ dɔw y'u forcer ka alakira jagoya ɲininka quoi ah, o de b'aw bolo an ka taa fɛ a ko ko kiramɔgɔ in tun bɛ maloya k'a fɔ u ye tiɲɛ in yɛrɛ yɛrɛ la aw bɛna mm. baro kɛ dɛ mm. o baro ninnu bɛ ne tɔɔrɔ don nka k'a tun bɛ maloya k'o fɔ mais ala bɛ sɔrɔla ka mun fɔ ko ne ala tɛ maloya ka tiɲɛ fɔ dɛ abada mm, ayi ala tɛ maloya k'aw fɔ wallahu la yastahyi min alhaq ale tɛ maloya ka tiɲɛ fɔ aw bɛ bɔ de mm-hmm. a kana a tɛ bɛn fewu fewu fewu a ye bɔ ala kira ka baro dun ala kira fɛ baro baro man nɔgɔn dɛ i bɛ se ka baro kɛ ten cogo di ala kira fɛ ten i bɛ wuli dɔrɔn i bɛ taa ko hɛn ko an ka ciden ko a kɛra cogo di a donna t'a bɔ ja ka ka baro kɛ hayidara ninnu fɛ ja ko nɔgɔman tɛ a nɔgɔman n'i y'o sɔrɔ n ko koba de don taalen ɲɛ a bɛna f'i ye o an bɛna aya di u taalen ɲɛ i bɛna ye ka baro kɛ ka baro kɛ maaba yɛrɛ fɛ ala kira n'a ɲɔgɔnnaw kira ninnu fɛ koba koba de don an bɛna o dalu di fo i ka kan ka immortaliser Ɛɛ, Ustaz, an ka taa fɛ an bɛna se yɔrɔ min na sisan o ye jati jati jati a furumusow kunkanko ye maaw ko Ah. o bi tile k'a fɔ yan ko a lakalila ka bɔ a- Aisha radiyallahu ta'ala anha Ahan. Hey,

ee bari walasa ka i ka kuma sɔn ji la kuma fitinin na ee don kelen banni dɔ kɛra an taara bannikɛyɔrɔ la nka an kun ka kan ka seli su kan misiri la bon maintenant yanni an bɛ seli lansara la alimami ye wajuli fitinin kɛ wa a ko don dɔ la alakira sallallahu alaihi wasalama a kun dalen bɛ aishatu sen kan a ko aishatu tora ka alakira kunkolo salo k'a ye sijɛ den kɔnɔntɔn tɔmɔ alakira kunkolo la sijɛ den kɔnɔntɔn
nin gɛlɛyara dɛ
a k'o kɛra wagati min na ko aishatu ɲɛji kalaman tɔnna alakira kan ko alakira y'a ɲininka mun na aishatu a kɛra cogo di k'a ko ko alakira deja k'ale ɲɛ bɛ sijɛ la alakira kunkolo la bari ne kamanaganna quoi ne yɛlɛla quoi nin ka jugu ni kamanagan ye parce que nin kuma min filɛ nin ye ni kerecɛn de tun ye nin fɔ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la silamɛw tun bɛ marcher ka kɛlɛba de wuli nin na ala kira belebeleba o n'a ka kɔɲɔmuso bɛ baro min kɛ fo soju la o kuma de bɛ alimami da misiri kɔnɔ a bɛ k'a fɔ i b'a fɔ ko feuilleton c'est à dire que a ka jugu ni feuilleton ye quoi c'est à dire que alakira alakira de ko don koyi muhamadu rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam sankolo dara min kosɔn dugumakolo dara min kosɔn u yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na o yɛrɛ y'a fɔ cogo min na kɔni kama yakulun hmm. i n'a fɔ u yɛrɛ b'a fɔ cogoya min na hmm. sankolo dala ala kira kosɔn dugumakolo dala ala kira kosɔn hmm. diɲɛ laban lahara jɔdon solonadon kɛbaga ye ala kira ye o ala kira sallallahu alaihi wasallam n'a ka kɔɲɔmuso dalen bɛ fɔ soju la o bɛ ko mun na o bɛ ko min na alimami de filɛ k'o fɔ misiri kɔnɔ k'a tun bɛ k'a kunkolo dalen a sen kan ani a bɛ k'a kunkolo munumɛnɛ k'a ye sijɛ kɔnɔntɔn tɔmɔ d'abord a bɛna sijɛ kɔnɔntɔn ni tɔmɔ dibi la cogo di parce que déjà yelen tɛ yen i n'a fɔ bi kuran yelen tɛ yen. n ko kuma ninnu n'i y'a filɛ quoi n ko i bɛ i bɛ kasi de quoi. ko kuran yelen tɛ yen k'a ye sijɛ kɔnɔntɔn tɔmɔ dibi la yen dibi la a ye sijɛ kɔnɔntɔn tɔmɔ c'est pour te montrer que nkalon don quoi. ayi nin ka jugu ni nkalon ye mais i b'a dɔn ne yɛlɛla quoi ne yɛlɛla fo ne ɲɛji bɛ jigin parce que ne dabaliya banna et puis mɔgɔw bɛ k'a lamɛn a ka di mɔgɔw ye quoi oui oui ziiri ko de ka di u ye o tɛ fɛn dɔn bon ni chrétien ni chrétien de tun ye nin fɔ yɔrɔ papu ka bon dɛ a kana se ka la yɔrɔ mais ni papu de tun ye nin fɔ vatican kɔnɔ i b'a dɔn silamɛw tun bɛ wuli diɲɛ fan bɛɛ fɛ ka guerre wuli a ko pourquoi u ye ala kira lagosi o siga t'a la mais alimami bɛ nin fɔ misiri la fɛn t'a la i b'a fɔ ko ba yɛrɛ de don komi olu de t'a dɔn olu bɛ se k'a dɔgɔya awɔ u b'a dɔgɔya u bɛ tile k'a dɔgɔya yɛrɛ de ustaz an ka taa fɛ salman rushdie e delila k'a tɔgɔ mɛn Mhm. iranien nin awɔ les versets sataniques awɔ mɔgɔ mun ye verset satanique sɛbɛn Ɔhɔn. a y'a tɔmɔ nin nin n'a ɲɔgɔnna de la o hadisa hadisaw bɛ yen minnu ko ko ala kira ye eh, an ba aisha furu k'a sɔrɔ a bɛ san kɔnɔntɔn na mais il a dit a y'a sɛbɛn a ka sɛbɛn eh, a bɛ silamɛw ka kitabu kɔnɔ dɛ a y'a ta yen de maintenant a ye commentaire kɛ ko bon mɔgɔ min bɛ muso furu san kɔnɔntɔn k'o ye mɔgɔ sugu jumɛn de don ko pédophile pédophile de don u m'a gɛn u m'a fɔ k'u b'a faga o y'a fɔ a ma boli ka taa londres uh-huh. a tɛ londres a bɛ yen cɛ wagati sera an ka kunun an ka nin kuma ninnu bila quoi tiɲɛ tɛ quoi ninnu tɛ kuma tiɲɛmaw ye o n'i ye bayina bila dɔrɔn i ye sira bila i bɛ bayina dɔn wa ala ka kuma n'i y'a bila a b'i n'a fɔ kutubu samawiyatu ala ka la révélation n'i y'o bila i bɛ y'a bila dɔrɔn i ye ala ka kuma bila quoi i bɛ taa naganaga kan kɔ quoi mais u bagara cɛ ma u ko k'u b'a faga

an ka hadisa ko ninnu ye farati de ye dɛ farati tɛ dɛ a ka jugu yɛrɛ c'est que farati tɛ halaki don ala bɛna kuma dɔ fɔ yan sisan an ka an ka aya kelen don an ka tɛmɛ n'a ye ala ye mun de fɔ ko a ye hijabu don ala kira furumusow ni aw cɛ o de ka fisa o de ka fisa o de ka ɲi aw dusukun ma o de ka ɲi olu yɛrɛ fana dusukun ma mm-hmm. kuma tɛ ka fɔ tan ko hali n'aw mago bɛ fɛn na mm-hmm. ala kira fɛ yen aw tɛ taa k'a fɔ ko aw b'aw perezante ala kira muso dɔw ɲɛkɔrɔ k'a fɔ k'aw mago bɛ karisa nin di ka na ayi aw bɛ hijabu don hijabu ye fɛn jumɛn ye ka fɛn dɔ don aw ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ se ka i ka jɔn i bɛ se ka jɔn ci awɔ
a karisa fɛ i ka nin minɛ ka parce que ala kira yɛrɛ de y'a fɔ n'aw mago bɛ tasa la sisan ka minɛnw bɔrɔtɔ ka dumuni bɔrɔtɔ jaati tasa minɛn ma bɔli kɛ a bɛ mɔgɔ hijabu don a ni u cɛ a bɛ se ka mɔgɔ bila jɔn minnu bɛ baara kɛ so in kɔnɔ olu ka bila ou bien baaraden minnu bɛ so kɔnɔ o bɛ se ka tasa minɛ o jaati a y'a kɛ ten awɔ bon mɔgɔ min ye o sago don ka taa sigi ayisa ɲɛkɔrɔ ka

ala kira furumuso filɛli n'i ma farati ka kuma a fɛ a b'i kunna goya a b'i kunna goya awɔ a sɛbɛnnen filɛ nin ye suratul azabi aya bi duuru ani aya saba an tɛ se ka nin sɔsɔ dun mm-hmm. mais tuma jumɛn de o la u taara u sigi ni sama baden taara sigi ala kira furumusow ɲɛkɔrɔ ka to ka baro k'u fɛ a ko k'o tun bɛ ala kira tɔɔrɔ dɛ o yɛrɛ ka baro mɛ ala kira tɔɔrɔ wa n'u yamaruyalen mm. tɛ ka musow fɛ directement ko a tun bɛ ala kira tɔɔrɔ mais a kabako a kabako ye mun ye ustazi aya bɛ kuncɛ ni kuma mun ye a lajɛ a bɛ mun de fɔ Mm-hmm. parce que mɔgɔ bɛ se k'a fɔ mm-hmm. kalabanci ninnu bɛ se k'a fɔ mm-hmm. aa ah, o tuma na ala kira fatulen o la kɔni bari furu banna o la mɔgɔw bɛ se ka baro kɛ a furumusow fɛ furumuso ninnu bɛ se ka ko ko dɔw lakali a ka ɲɛnamaya kɔnɔ mun bɛ aw nafa tiɲɛ tɛ wa ala ko ni ala kira somayɛlɛmana san wo san tuma wo tuma ko a furumuso ninnu ne ya maaw k'a furu o sarati bɛ yen hali sisan ne ala y'a haramuya maa si kana gɛrɛ u la k'a fɔ k'i b'u furu a e ko cogo di sisan a kɛra baasi ye ko maa mun y'o kɛ quoi ko a ye jurumuba ko belebele quoi kabayira jurumu aziman e ko cogo di
inna zalika kana inda allahi aziman ustazi ah. so kɔnɔ kuma ah. a lamɛn ala kira ala kira delila ka a musow gɛn o kɛra a bɛ suratu tahrim kɔnɔ aya fɔlɔ ka taa bila aya duuru la a y'u gɛn mun de kosɔn a y'u haramiya a ko ko n y'aw haramiya kosɛbɛ parce que dɔ de bɔra ni a kuma dɔ ye kuma dɔ ye ale kuma mun tɛmɛna ala kira ni muso a yɛrɛ furumuso dɔ ni ɲɔgɔn cɛ mm. ni muso in y'a lakali peut-être a tɛna kɛ kunkolo munuminɛ ko in ye ayisa bi se k'o fɔ cogo di en tout cas sika kɔni tɛ mun na tellement que ima ima ma protection comme comme ala tun bɛ a ka vie privée protéger cogo min na a ma sɔn ka komu a ye muso minnu fɛn minnu lakali mm. a ma sɔn k'a fɔ kuranna kɔnɔ ko kuma dɔ de tɛmɛna ala kira n'a muso cɛ ko muso in bɔra ni kuma nin ye quoi ala ma sɔn k'a fɔ kuma kelen min kuma kelen min a ma sɔn k'a fɔ pour que ka protection kɛ vie privée ɔ ko mun nana kunkolo jɔsi nin fɔ misiri mais e bɛ se k'o fɔ cogo di ayi mɔgɔ tɛ nin fɔ o ala bɛ sɔn k'a fɔ bilen e tɛ se ka nin fɔ bilen dun ne n ko nin ye kafiriya kuma de ye ala ka dusukun di an ma an ka segin ka na bayina kɔnɔ ka kɔn saya ɲɛ kɔnɔ ni adamaden sara ka ban o y'a bannen ye an bɛ siran don min na an ka siran ee o ka sɔrɔ ala sɔrɔla ka eh, siga t'a la a y'a jigin a ko ko ciden ah. kana muso ninnu haramuya ne de ye muso ninnu daga i ye awɔ mun na kana fɛn ala ye min daga ye ne ye mun daga oh, a daga a ko segin segin segin ah, muso ninnu ma n'i seginna muso ninnu ma ah. i bɛ i b'a dilan dɛ e ko haramu e ko k'i b'o haramu i b'a dɔn karamɔgɔ ko ko n'i ye muso haramu ko o ye furu bannen nkalon don a ko ko n'i ye muso haramuya a dilan cogo a bɛ kuranna sura duuru kɔnɔna na faamuyara sa aya bi seegin ni aya kɔnɔntɔn an fana jɔlen bɛ ka dɔw ta sɔku de kɔnɔ n'a ma wolo ɲɛna k'o tɛ se k'a ta dɔw fana t'a sɔrɔ an b'a kɛ ten
nin fɔra azabi kɔnɔna na an ye nin baro ta ka bɔ azabi sura kɔnɔ kurana sura bi saba ani saba mm. aya bi duuru ani aya aya saba maintenant sisan an bɛ taa kurana sura bi duuru ani kurana sura seegin aya tan ni fila aya tan ani fila aya tan ani fila sura bi duuru ni seegin aya tan ani fila aya tan ani fila a bɛ kuma dɔ fɔ yen a ko aw minnu limaniyara ne ala ma maa minnu kɛra limaniya jɔn ye a ko n'aw y'a ɲini ka ala kira ye aw yɛrɛ ka haju dɔ kɔ kuma bi ka fɔ yan dɛ awɔ ni e y'a ɲini ka ala kira ye e yɛrɛ ka haju dɔ kama dɔ kama ko n'a sɔnna aw ka ɲɔgɔn ye k'i kana sɔn aw ka ɲɔgɔn ye fewu fo i ka sarakati de bɔ ka kɔn ɲɔgɔn ye nin ɲɛ o ye nin ye sisan e yɛrɛ ka haju e yɛrɛ ka haju i bɛ fɛ k'a ɲɛfɔ ala kira ye Awɔ. ni i ye rendez-vous ɲini a fɛ Aha. ni a yɛrɛ sɔnna aw ka ɲɔgɔn ye Awɔ. e k'i ka haju fɔ a ye Mhm. k'i kana sɔn ka taa ala kira fɛ k'a sɔrɔ i ma sarakati bɔ dɛ Aa, an bɛna an hakili to o la

Ah, ɔ, donc n'an bɛna taa a ka sɔrɔ o bi o billet nin- o billet nin wari ye Ɔn, a tɛ di karamɔgɔ ninnu ma dɛ Mhm. olu de b'a minɛ mais a man ka d'u ma dɛ awɔ a bɛ di fantanw de ma awɔ kɛmɛ fila fila kɛmɛ naani naani Mhm. a bɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ di falatɔw misikinɛw ani yatimɛdenw i m'a dɔn a politiki ka ɲi yan n'a sɔrɔ an ka cɛ dɔ kun sera ka nin kɛ fura feerela dɔ a bɛ wari min fɛngɛ nin wari min collecté tan nɔ exactement donc au lieu k'ale ko parce que ale bɛ a t'a don a ka haju la dɛ mais a b'a kɛ ka fantanw fɛ u b'a fɔ de ko k'a kɛ karisa a bɛ fantanw dumuni awɔ hakilila maalankolon de don a bɛ kɛ ten n'i taara n'i ko fura man ɲi a b'a fɔ ko e ko foyi t'a la a ka ɲi e de ka fura e de e de garijɛgɛ man di a la wa i bɛ jɛn n'a ye fana parce que sarakaw bɔlen don o ye tiɲɛ ye ala k'an dɛmɛ a ko ko de ka ɲi aw ma quoi n'aw tun b'a dɔn quoi n'an n'an ye entretien sɔrɔ ala kira fɛ Awɔ. an ka sarakati bɔ ka sɔrɔ ka taa a fɛ o de ka ko fisa de an ma. ka ɲi aw ma ko de ka fisa an ma quoi ko n'an tun b'a dɔn an bɛna hakili to a la mais a ko sisan ni a se t'i ye fefewu foyi yɛrɛ de t'i i fɛ Mhm. Ah, a ko k'ale ala ye yafa masa a ye. banna ni fɛn t'i bolo fana muskila t'a la baasi tɛ yen Ozan, Ah,
an ka taa kɔrɔna sura bi naani ani kɔnɔntɔn sura bi naani ani kɔnɔntɔn mhm, ni a bɛ wele suratu hujuratu an bɛ kuma dɔ fana ye a aya naani aya duuru aya naani ka taa bila aya duuru mhm, kuma dɔ bɛ yen mhm. ala bɛ mun de fɔ yen a ko muhamadu ko maa minnu bɛ i wele sow kɔfɛ ka to k'i wele kɔfɛ ka to ka i wele ka pɛrɛn ni i tɔgɔ ye so mamadu he mamadu e bɛ yen wa a ko tigi ko ala ko ko tigilamɔgɔ i b'a ye ko hakili t'u la tugun ee o mɔgɔ fana bɛ yen koyi o tɛ maaba bonya dɛ o tɛ mɔgɔ si bonya maaba

maa min mago bɛ ala kira la k'a ye quoi ko n'u bɛ se ka muɲu ala kira kogow kɔfɛ a ka da la quoi u ka sigi yen u k'a kɔnɔ quoi de toute façon a na bɔ a bɛ bɔ parce que a bɛna taa seli awɔ ni wayu bɛ yen ni wayu jiginna a kan jumadon a bɛ wayu ninnu lase quoi awɔ awɔ ɲininkali fɛn o fɛn min kɛra ɲininkali ye diinɛ kɔnɔna na ni a ɲɛsira ala kira ma a bɛɛ de nana kɔrɔna kɔnɔ ni wagati b'a bɛɛ bɛ yen ni wagati b'an permettre an bɛ ɲininkali ɲininkali minnu kɛra a la a bɛ kɛ waayi ye ɲininkali in bɛ kɛ waayi ye jaabi min bi kɛ waayi ye mais a tɛ di maa dɔ ma maa dɔ k'a lakali maa dɔ ye maa dɔ k'a lakali maa dɔ bugari ko t'o kun cɛ yɔrɔ dɔ la dɔ ka du kɔnɔna na ko ala kira y'a lakali dɛ walima k'a yira ko ala kira y'a kɛ ten k'u b'a sɛbɛn ayi a tɛ kɛ ten cɛn tɛ dɛ o kitabu n'i y'a ye o kitabu tɛ tiɲɛ ye cɛn tɛ o a kuma nin kana digi mɔgɔ mɔgɔ la koyi n'a digiri la i bɛ ka radio bɔ a la ala ko ten n'a digiri la i bɛ radio nin bɔ a la

a ko ko n'u muɲuna quoi ko ala kira na bɔ don a bɛ bɔ k'o de ka ɲi u ma quoi o la n'a bɔra a yɛrɛ bɛ i sigilen ye a b'a fɔ ah n balimakɛ e bɛ ka mun de ɲini yan ah ne tun mago b'i la ah alihamudulilahi ko cɔ ah donc i nakun a yɛrɛ de bɛ ne ɲininka u b'a kɛ koyi e hakilila k'u t'a kɛ u b'a kɛ koyi hali sisan yɛrɛ u b'a kɛ mɛ ko in kɛcogo de falenna parce que a bɛ mɔgɔw kɔnɔ ko jinɛtigiw ye fu de ye kuwa n'o tɛ n'i taara waritigi fɛ yen deli la i bɛ sigi k'a kɔnɔ o kana siga a la dɛ i tɛ perese yɛrɛ i bɛ sigi k'a kɔnɔ wa i tɛ perese yɛrɛ i tɛ perese yɛrɛ ayi a mana bɔ waati o waati a b'i sɔrɔ yen n'i tɛna bɔ so kɔfɛla kɔni fɛ a ye siga foyi t'a la n'a bɛ bɔ da in ne fɛ a ye ko ka fantanw sigilen sɔrɔ yen siga t'a la
ustaz an da bɛna se dɔɔni ɲininkali minnu nana
minnu kɛra ala kira ye minnu tengora ala kira la n'a kɛra wayi ɲininkali o ɲininkali n'a kɛra ala kira la a bɛɛ kɛra wayu ye a si ma sɛbɛn dɔ ka kitabu kɔnɔ k'o ma na kɔrɔna kɔnɔ tiɲɛ tɛ n'i y'a ye kitabu wɛrɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ a tɛ kɔrɔna kɔnɔ o de tɛ tiɲɛ ye ala kira ka ɲininkali tun tɛ ɲininkali dilannen de don ko mɛ adamadenw la fanba b'o de kan koyi ko n'i tugura jama fanba kɔ k'u b'i fili ka bɔ ala ka tiɲɛ kan koyi ko jama fanba tɛ foyi kan a fɔra an ye ten an y'a mɛn ten a minɛna ka bɔ ten k'u bɛ sɔrɔ k'u ka nkalon sɔrɔ nin bɛ kɔrɔna sura wɔɔrɔ aya kɛmɛ ani aya tan ani wɔɔrɔ. wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa zanna wa in hum illa yakhrusun.
nin bɛ kɔrɔna sura wɔɔrɔ ni o suratul anami haya kɛmɛ ani haya tan ni wɔɔrɔ cɛ an ye tilara nin na koyi n'i bɛ na n'i bɛ tugu kɔrɔna kɔ tugu kɔrɔna kɔ koyi n'o tɛ n'i bana ka tugu a kɔ i bɛ taa fili o y'a sɔrɔ an taara dɛ eh, n'i b'a fɛ ka kunu kunu joona dɛ n'o tɛ o n'i ma kunu joona n'i kunna k'a fɔ k'i b'an gɛn i bɛ boli i b'a fɔ k'i ni ka tigɛ i t'i kɔ a la fana kana siga a la dɛ an taara a mɛnna n'a y'i diya kana kunu eh. n'a y'i diya A bɔ, eh, a ka kitabu nu dɛ Ah. a y'a bɛɛ kɛ sanu ye a k'a mara a ka to k'a fɔ a banna k'an ka foyi t'o la dun an ye laselikɛla gansanw de ye a banna an ye bɛ ka laseli de kɛ ten a banna ni alikɔrɔna ye Awɔ. n'a bɛnn'i ma i kunna diyara A mana. n'i ko ko a ma bɛn i ma i kunna goyara a banna Ustaz, Ah. ɲininkali minnu nana Mhm. an ka taa bakaratu filɛ dɛ bakara sura fila kuranɛ kɔnɔ kɔrɔna sura fila Mhm, kuma dɔ bɛ yen mhm. aya joli

mɔgɔ hakilila ko ɲininkali kitabu ninnu ye ko ɲininkali minnu kɛra ala kira la ko ni u y'a sɛbɛn u y'a mɛn u y'a ye kuma ninnu tɛ tiɲɛ ye dɛ mm. kuma o kuma ni a nana diinɛ sira la ko ah. ɲininkali de don ni a ah. kɛra ala kira la dɔrɔn kabini a tigilamɔgɔ bɛ na ala tun bɛ ala kira ladɔnniya a bɛ kɛ wayu ye k'a jaabi fɔ a ye k'a kɔnɔ a ye mun de fɔ yan o aya la a ko ko ciden ko ni n ka jɔnw y'i ɲininka u bɛn'i ɲininka n yɛrɛ ne ala kunkan ko la a f'u ye ko ne ala ka surun bɛɛ la kuwa eh. ne ala ka surun ko ni maaw y'i o y'a ɲininka o ye nin ɲininkali tengo ala kira kan ah. k'u bɛn'i ɲininka ne kunkan ko la kuwa ko mamadu ko mɔgɔw jaabi ko ne ala ka surun bɛɛ la bi ko ne bɛ maa ka wele jaabi mɔgɔ min ye n wele maa min ye ne wele nka olu fɔlɔ ka n ka wele jaabi u ka da ne ala la da ala la i ka ala wele a ko mais k'an ka an fɔlɔ ka ale ala ka wele jaabi ah. e ko ko e bɛ ala wele k'a sɔrɔ e tɛ ala sago kɛ n ko ala fɔlɔ de y'an wele a ko k'ale fɔlɔ de y'an wele quoi a ye nin kɛ mm. nin ɲuman ye mm. a ye nin to yen nin ye juguman ye ale de y'o welemada kɛ an na fɔlɔ k'an ka an matarafa o la ah. an k'o kɛ fɔlɔ an ka sɔrɔ ka ale ala wele ka da ale la ka ale ala ale t'an jɛ don i m'a ye nin ɲininkali nana a y'u jaabi ni nin jaabi cogo ye o yɔrɔ kelen na o sura fila kelen na an bɛ o aya bi seegin kɛmɛ ani bi seegin ni kɔnɔntɔn kɛmɛ ani bi seegin ani kɔnɔntɔn o yɔrɔ kelen
o y'a ɲininka ko kura o ye mun de fɔ a ye ɲininkali jumɛn nana a k'u bɛ n'i ɲininka kalo kunkanko la kalo kuraw kan i b'a f'u ye ko kalo kalo quoi kalo di kun ye walasa a ka jate jate bɔ n'a ye quoi a bɛ hiji fana mhm. ɲini kalo ninnu de kɔnɔna na
a faamuna o faamuna an ka taa a aya kɛmɛ fila aya tan ani duuru aya kɛmɛ fila aya tan ani duuru o bakara kelen na han
o bakara kelen na aya Ɔhɔn. kɛmɛ fila aya tan ani duuru awɔ a bɛ mun de fɔ yen Mm. a bɛ kuma dɔ fɔ ɲininkali fana nana yen Mm. an bɛ an b'a kɛ dɔɔnin dɔɔnin wala- walasa u k'a sɛbɛn han Mhm. k'u bɛ n'i ɲininka ko kura awɔ mun de bɛ kɛ ka kɛ ɲumanya ye quoi c'est à dire que an kan ka ɲumanya kɛ cogo di an kan ka sarakati jumɛnw bɔ jati an kan ka sarakati jumɛn de bɔ an ka sarakati jumɛn bɔ an kan ka sarakati jumɛn yɛrɛ de bɔ u bɛ n'a ɲininka o la k'u bɛ n'i ɲininka o la
ala ko a ko i b'u jaabi ko o tɛ dɔ wɛrɛ ye dɛ ko o ye maaw bɛ mun sɔrɔ quoi ko mun bɛ sɔrɔ ɲuman na mun bɛ kɛ ɲuman ye sarakati ye quoi a fɔlɔfɔlɔ ɲumanya quoi ɲumanya a fɔlɔfɔlɔ ko o ye fa ko o ye bangebaa fila de ye a bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko o ye i masurunamɔgɔw i masurunamɔgɔw ani yatimɛdenw ani misikinɛw minnu ani mɔgɔ minnu bɛ tagamadenw awɔ mais nin ɲininkali nana awɔ an ka aya kɛmɛ fila aya kɛmɛ fila aya tan ani kɔnɔntɔn ta ɲininkali fana nana yen ɲininkali nana ɲininkali jumɛn de nana a ko k'u bɛ n'i ɲininka sobon ani dɔlɔ kunkanko dɔlɔjugu i b'a fɔ ko nin fila bɛɛ la ko jurumuba b'a la ko mais nafa b'a la nafa dɔw fana bɛ sɔrɔ a nafa dɔw b'a la kɔmi an ka babu tɛ nin kan an t'o kan wala an t'o kan
i y'a faamu mm. ko nka a jurumu ka bon ka tɛmɛ a hɛrɛ kan k'u bɛ n'i ɲininka e bɛ na aya kelen kɔnɔ han k'u b'i ɲininka o y'a ɲininka jumɛn de bɛ kɛ ka ɲumanya kɛ quoi awɔ nafolo jumɛn de maa kan ka nafolo jumɛn de ta ka ɲumanya kɛ ko o ye nafolo de ye quoi i tɛ se mun ma quoi o don o don e mago bɛ kɛmɛ fila la ka balo don o don e mago bɛ kɛmɛ fila de la ka balo donc kɛmɛ fila in na quoi ne ala ma ɲumanya ɲini i fɛ a kɔnɔ kɔnɔna na jagoya ko f'i k'o jan kana fɔ k'i bɛ ɲumanya kɛ n'a ye mais n'i ye kɛmɛ saba sɔrɔ don min na kɛmɛ yɛlɛnn'a kan o kɛmɛ in de sisan ko ɲumanya bɛ bɔ o de kɔnɔ mais ko ni ɲumanya in bɔra ah. k'i k'a ɲɛsin fa de ma fɔlɔ k'a ɲɛsin ba ma k'a ɲɛsin masurunamɔgɔw ma yatimɛdenw kuma bɛ ka faamu
an bɛ taa hali sisan ah. ni wagati bɛ an pɛrɛmete a aya kɛmɛ fila aya tan ani ee, kɛmɛ fila ani tan ni kɔnɔntɔn an tun bɛ k'o de kalan an tun bɛ k'o de kalan mhm. sisan an bɛ taa a kɛmɛ fila ni mugan kɛmɛ fila ni mugan mhm.
kɛmɛ fila ni mugan an bɛ nimoro d'aw ma mhm. n b'a fɔ ko ni mɔgɔ min b'a fɛ ka weleli kɛ a ko u bɛ n'i ɲininka
ɲɛnamaya kɔnɔna na ani ani diɲɛ ni lahara quoi mhm. kibaruya kunkanko la wa o bɛna i ɲininka fana ko yatimɛw kunkanko la u bɛ n'i mhm. ɲininka yatimɛ kunkanko ye yatimɛ ye fɛn jumɛn ye ko yatimɛ yatimɛ ninnu mhm. k'u bɛ n'i ɲininka mamadu u y'a ɲininka ko n'u y'i ɲininka i b'u jaabi ko diɲɛ ani lahara ko ka ɲumanya kɛ yatimɛ ye quoi ko i tɛ i tɛ baara ɲuman kɛ ka tɛmɛ o kan quoi k'i bɛ mɔgɔ jaabi ni nin ye quoi n'u y'i ɲininka n'u y'i ɲininka wa u bɛ n'i ɲininka wa u y'a ɲininka o de kosɔn a kɛra waayi ye an bɛ k'a kalan bi a ye ɲumanya k'u ye diɲɛ ni lahara kɔnɔna i tɛ du baraji foyi kɛ min bɛ tɛmɛ o mun bɛ tɛmɛ o kan ayi a tɛ yen

62 92 32 gati 69 62 92 32 n'i y'an wele o la i b'an sɔrɔ min mana k'i fɛ tiɲɛ tɛ tiɲɛ don a bɛ min mana k'i fɛ quoi min b'i dusu suma dɔrɔn i n'a fɔ an bɛ tɛmɛ ni aya ye. sisan an bɛ aya kɛmɛ fila mugan ni fila. mugan ni fila kɛmɛ fila ni mugan ni fila. bakara bakara kelen na. a bɛɛ ye bakaratu ye. a bɛɛ ye bakara ani fila.
a ko. o bɛna i ɲininka o y'a ɲininka musow ka kalolabɔ kalolabɔ la i m'a ye ɲininkali foyi tɛ yen n'a ma jaabi ɲininkali foyi tɛ yen ni mun ma kɛ waayi ye k'a jaabi k'a jaabi mhm. n'a yera kurana kɔfɛ tiɲɛ tɛ hali i kana sig'a la n balimakɛ n'a y'i ja kana a laminɛ k'a falen k'a lajɛ hali n'a fɔra ko ko don dɔ la abu hurera y'a lakali ko a ye nana alakira ɲininka o y'a sɔrɔ alakira tun nɔngɔmalen don yiri dɔ jukɔrɔ k'a y'a ɲininka nin kanko la k'a y'a jaabi ko bugari y'a lakali musilimu fana nana n'a ye ah. mais riwaya wɛrɛ la c'est-à-dire version wɛrɛ la ko a nana nin cogoya la nkalon don tiɲɛ tɛ o o kɛra tɛ tiɲɛ ye o a kana digi i la dɛ n'a kɛra diinɛ kuma ye n'a y'a ɲininka dɔrɔn a bɛ kɛ waayu ye a bɛ kɛ kɔrɔna kɔnɔ k'a bila siga foyi t'a la nin y'a daminɛ ye dɛ mm-hmm. kɔrɔna bɛɛ falen don ɲininkali ɲininkali jaabi jaabi ɲininkali an'a jaabi jaabi jaabi ɔ ɲininkali wɛrɛ bɛ se ka ye kɔrɔna kɔfɛ ala dun ko ko ne ye kɔrɔna ne ye kɔrɔna parachever fɛn bɛɛ fɔra a kɔnɔ ka ah. ka a ban quoi ko ne yɛrɛ ye diinɛ in dafa bi a dafara don min na a bɛ kɔrɔna sura duuru aya saba a bɛ yen a bɛ yen kɔrɔna sura duuru aya saba ko n y'a dafa bi
a dafalen kɔfɛ ala kira ka kuma ni a ka mɔgɔw ka kuma yera tuguni ah. hali sisan u bɛ k'a da don ɲininkali wɛrɛw la ani kitabu wɛrɛw kɔnɔ kɔmi ko o lakalila de dɔ de y'o lakali lakali nin to yen sa tiɲɛ tɛ o ko wayi de kɛra ala kira ye lakali ma fɔ a ye koyi an tɛ ɲɔgɔn bonya
o tɛ ah, n'a y'i ja ko in bɛ tan de koyi n'a y'i ja k'u b'i ɲininka musow ka kalo labɔ la k'i b'a fɔ u ye dɛ ko o man ɲi kalo labɔ in dɛ o kana gɛrɛ o la o kana gɛrɛ o la o wagati o tɛ babu t'o kan mais kalo labɔ nin de ye angɛrɛ ye quoi angɛrɛ y'a dɔn y'a dɔn an bɛ to ka angɛrɛ bila an ka foro kɔnɔ parce que an b'a fɔ angɛrɛ cogo di a aya kɛmɛ fila aya kɛmɛ fila o yɔrɔ kelen na aya mun bɛ tugu a la mm. kɛmɛ fila mugan ni saba mm. ala b'a fɔ k'u bɛ eh, n'i ɲininka eh, ko musow quoi a ka musow ye a ka foro ye a ka sɛnɛkɛ foro de don sɛnɛkɛ foro kosɛbɛ kalo labɔ ye fɛn jumɛn ye mm-hmm. a ko wagati min na ni i ye angɛrɛ bila mm-hmm. foro kɔnɔ est ce que e ye angɛrɛ bila don min na e kan ka taa sɛnɛ kɛ o don i man kan ka sɛnɛ kɛ o don i man ka sɛnɛ kɛ a to yen angɛrɛ ka don mm-hmm. eh, dugu dugu in dugu jukɔrɔ a k'a minɛ awɔ ka ɲɛ walasa n'i danni kɛ o la Awɔ. a ka falenni kɛ quoi ni muso min tɛ a ka hayida ye ale tɛ se ka den wolo a ma nɔgɔn parce que nɔgɔ de don quoi Kosɛbɛ. ala ko ko nɔgɔ de don k'u bɛ n'i ɲininka musow ka kalo labɔ kalo labɔ la a f'u ye ko nɔgɔ de don Mhm. a faamuna awɔ Ah, an ka taa n'a ye Ahan. ala kira de bɛ ka o bɛ ka nin ɲininkali bɛɛ tengu ala kira kan han A bɛ k'a jaabi attention fana. a bɛ k'a jaabi fana Mm. ɔ an bɛ taa aya jumɛn na sisan an bɛ taa kuranɛ sura duuru la sura duuru an ka taa kuranɛ sura duuru la awɔ aya naani aya naani sura duuru aya naani ɔhɔn kuranɛ sura duuru aya naani kuma dɔw fana bɛ yen k'u bɛ n'i ɲininka mun de dagalen don dumuniw la a ko ne ye dumuni sanumanw daga mhm. aw ye dumuni sanumanw ani fana ne ye dagali kɛ aw ye aw ka wuluw bɛ sogo min minɛ quoi mhm. wulu yɛrɛ o ko ko ni wulu y'i eh, eh, nɛn don eh, minɛn na ko ala kira k'u b'a ko siɲɛ wolonwula de ko kelen dɔ nana awɔ k'u b'a tereke tereke siɲɛ wolonwula ko a hadisa nana ko ala kira de y'a lakali o da ah. nkalon de don siɲɛ kelen a ko ko siɲɛ kelen bɛ kɛ ni bɔgɔ ye wulu bɛ wulu bɛ wulu bɛ a kɛra kɛribu fili i na ah. ni wulu ye dumuni kɛ arabu tɛ wulu dɔn kosɛbɛ dɛ o de ye problème olu tɛ wulu dɔn a filɛ ka wulu fɔ i ye a ko ni wulu ye bagan minɛ quoi ale bɛ bagan minɛ ni fɛn jumɛn a minɛ n'a ɲin a ka jugu ni nɛn ye nɛn yɔrɔ ɲin kɔni ɲin bɛ don yɔrɔ min na kɔni nɛn ko kuma ma fɔ bilen bon a ko ko ne ye o dumuni daga ye donc e b'a dɔn ka tɛmɛ ala kan sa kɛ sisan awɔ kɛ olu b'a dɔn ka tɛmɛ ala kan kalannen don ni ala ye koyi u kalannen don ni ala ye u kalannen don ni ala kira ye wa u ka kitabu ka bon ka tɛmɛ kuranɛ hali ka u bɛ nkalon tigɛ u bɛ nkalon sugu dɔ tigɛ a ka bon hakili ma

wulu eh! awɔ ala ye wulu de bila u ɲɛ ko ala ko muhamadu ma a ko tellement que wulu in tun ye wulu ye a ko muhamadu n'e tun ɲɛ dara wulu in kan i bɛ boli awɔ o ko ayi ko silamɛ tɛ wulu mara ka to n ko a ka bon hakili ma ee an ka taa fɛ bari a faamuna a bɛ faamu a ko n'a ye wulu ninnu ta a bɛ wulu ninnu dege ala tɔgɔ la depuis e bɛ taa wuluden ta don min na Awɔ. i bɛ a ta ni bisimilahi Ya Rahman. ni a ahan, Ah. ni a ŋaniya ye Awɔ. donc i b'a direse i b'a bila ale bɛ taa eh, bagan minɛ Ɔhɔn. a bɛna f'i ka marifa i k'a bali kantigɛ tatɔla. o kuma f- o kuma ma f'i ye dɛ Ah. a ma fɔ k'i k'a kantigɛ dɛ aw y'o de fɔ n'a ye mun dun Eh, minɛ ka na sa. a salen Ah. n'a nana ala de ko ten kana ɲɛɲini a ko ko ni ale kɔni de ye wulu in de y'a minɛ ka na ko ala tɔgɔ fɔra a kan ka ban k'i ka dun aw ma kalan don ɛ ne ye si de bɛɛ kɛ ɛ, maliki ni hanbali ni e bɛ nin faamu wa jafari ɲuman na a ko i tɛ taa kalan ɲuman kɛ aa I tɛ taa- kana bun Ah.
nin kalan tɛ diinɛ kalan ye dɛ Nka nin kalan tɛ diinɛ kalan kabako de don dɛ ɔ an tɛ tɛmɛ n'an ka aya ye an ka taa kuranɛ sura wolonwula ta aa Sura dɔ fana bɛ yen. kuranɛ kɔnɔna na, Mhm. ah. kuranɛ sura wolonwula ah. ni o ye arafi sura ye ah. a aya kɛmɛ mm. ani aya bi seegin ani wolonwula mm-hmm. kɛmɛ ni bi seegin ni wolonwula kɛmɛ ni bi seegin ni wolonwula aya kɛmɛ ni aya bi seegin ani aya wolonwula mm-hmm. o kɔnɔ kuma fana bɛ kuma dɔ fɔ an ye mm-hmm. ɲininkali dɔ nana ten ko ala kira la yen fana o tɛ

an y'an dusu suma minnu sera k'u dusu suma k'an lamɛn an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen kelen kelen an b'aw fo ni silamɛya ka foli dakan ye o de ye asalamu aleykum warahmatulahi taala wabarakatuhu an bɛ alahu subahana wa taala barika da an bɛ yelen da ala tɔgɔ kan ko ala ye sankolo tigi dugumakolo tigi don ani fɛn min b'olu ni ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ ye alahu subahana wa taala ta ye an b'a fɔ ko alahuma sɔli ala seyidina muhamadu alfatuhu lima wulika walikatimi lima sabaka